nke onye chiri nya zere ana m akụzi unu wee sị ka unu ghara iji ọnụ ụtọ nwoke ọnụ ụtọ nwaanyị wee daba n'ihe ga-egbu unu maka na ndị ahụ unu fụrụ na-eprish baịbụl buru baịbụl n'isi na ọ fa bụ devil a fụrụ anya o nwere onye na-eprichi baịbụl na ị ga-asị ya nya gwa gị ka ụwa si wee bido ọ ga-agwa gị o nwere onye kristian ma ka ụwa si wee bido kama o kpughe baịbụl sị gị na ejiwe mụkwa adam na eve ị jụkwazi ya ngwa kedu ka chukwu okike ahụ si wee dụ ọ sị gị na onye ọcha o gosi picture jizọs a na-agwa afrịka na onye ahụ na-akpọ jizọs abụrọ jizọs na jizọs adịghị eme exist na afa ndị ọcha ji wee gbuo anyị igbo maka na achọrọ ka anyị igbo mata ihe anyị bụ agwara m na anyị igbo afrịka bụ ihe izizi e kere n'ụwa mana otu a na-akụziri na ụfọdụ ama nghọta ya maka na isi ndị ọcha sara unu ka dụ unu n'ime mee na i jirọ wee ma onwe gị ife onye na-eprish baịbụl na-eprish nke a na-akọwa na-ekwu otu ọ baa n'ime o je na-arụ ihe ọ na-arụ na nzuzo agwa m na onye ọbụla ị na-afụ na onye ahụ ị na-afụ nwere onye onye onye ị dịghị afụ and onye nke ahụ ị na-ahụ afụ ka wee dụ dangerous karịa onye nke ị na-afụ otu a ka ọ dị n'ọyị n'ọyị onye ọbụla gị na ya na-ayị fa adị ekwe egosi gị onwe ha nke bụ ezigbo onwe ha ha ama ngosi gị ya na ife ga na-eshow gị fake ka ị nwee ike wee trust ha ha wee na-agwa wee na- wee na-asụ ndị mmadụ ka akwụ agwara m unu na ihe niile gbasara baịbụl ha ncha niile bụ asị otu e si ede novel na akwụkwọ ndị a na-ede bụ otu ndị ọcha si wee dee baịbụl ebe gbucha nne na nna unu wee were wee confuse unu ka unu ghara ịma onwe unu ka ị ghara ịma onwe gị maka na once igbo afrịka matara onwe ha power afụọ from ndị ọcha because na anyị nwa bụ anyị nwa nwe power anyị nwa nwe ike ike ike niile ụwa ji aba mba na ana agba anyị nwa anyị nwa bụ ndị ojii bido n'ala Igbo ife m ga-akụzi unu nke nkụ mana okpokoro isi o nwezi ihe dị n'ime ama nkwụ unu wee ghọta ka ọ na nkụzi bi ya ka m ji chọọ ka unu bidogbo tinye ihe nke m na-akụzi n'ọrụ i nwetawazi onwe gị so that ihe ọbụla m na-akụzizi gị i nwee ike tinye ya n'ọrụ i nwee ike na-aghọta because m kọrọgbo na-akọ kọruo na-esighị ọwụ na okpokoro isi gị aha ndị ọcha saa gị na ọ ka dụ ebe a i kwere na gị na nwerọ ihe ọbụla m kụzi ị ga-aghọta otu ihe niile nne m anya na a sị na ka eke ụwa si wee bido kedu ihe na-anọchikọrọ mmadụ ịma ha mbọ m na-agba ka m kụzi ka i kwere na onwe gị ụwa anụ nwee kere onye ọbụla anyị niile bụ ofu ihe nwerọ onye dị iche mana onye ọbụla nwere onyinye iche iche ọ ya ka e ji wee nwee aka nri nwee aka ekpe ofu ihe ka ọ mana ọ dị iche iche onye ọbụla nwere ihe ọ ya-arụrụ nke onye a nwere ihe ọ ya-arụ tinye ife ọbụla nke m na-akụzi n'ọrụ tụsasị ozi a zie kpọkwa ndị ọyị ka ha sonyere m na ife m na-akụzi ife ga-abara gị uru ife ga-enyere gị aka maka ọdịna mma gị maka ọdịnihu ka ị ghara ịtazi afụfụ o nwerọ ihe dị ka enigwe na-adụ ka ọkụ mmụọ ka ị na-ata afụfụ ife a na-asị gị na ọkụ mmụọ bụ ọkụ mmụọ ka ị nọ ka ife dịrị gị mma m na-akụzi unu a ka ife dịrị gị mma ife dịrị gị mma enigwe a na-asị na o nwere ebe bụ enigwe ndị niile a na-akọ na o nwere ebe enigwe na o nwere ebe ka ụwa mma bụ ndị a na-atụkwa egwu ọnwụ ị jụbu onwe gị ajụjụ nkwugharị unu ememe m ata iwe chukwu na-abịa m ga-anọ na-ene unu anya tụsasịa nkụzi a ka ị na-atụsa ka ị na-enyere ka ị na-enyere onwe gị aka ka ị na-akpọkwa ndị ọyị ka ha na-esonye ọ bụ onwe gị ka ị na-enyere aka ma na-agba mbọ na-etinye ife nke m na-akụzi n'ọrụ na maka ọdịmma gị